Ní rud faoin Gaeilge, táimid ag déanamh rud tríd an Gaeilge. Nílimid ag plé todhchaí na Gaeilge nó rudaí mar sin, just ag déanamh rud nua don chathair, gnáthdhaoine agus daoine a mhealladh chun na Gaeilge is dócha.
360,000 duine i chathair Bhaile Átha Cliath gur mian leo Gaeilge a labhairt ar bhonn níos rialta. Astu siúd tá Gaeilge ag 164,000 duine Ach níl an deis ach ag 6,000 duine an Ghaeilge a labhairt ar bhonn laethúil. Nuair a fhág mé an scoil bhí Gaeilge líofa agam agus ní raibh mórán seans é a labhairt. Tá sé deacair, caitheann tú dul amach as do zón compordach chun grúpaí Gaeilge a aimsiú. Tá súil agam go n-athraíonn sé sin. Tá seirbhísí mórleathana againn cosúil le spórt, páirceanna, leabharlann, tithíocht. agus customer seirbhísí go ginearálta. Caithfimid breathnú ar na deiseanna agus an saibhreas a bhaineann leis an Ghaeilge agus an beocht agus an fuinneamh. Ardaíonn an Chomhairle Craiceáilte ceist an-shimplí. Dá mbreathnódh muid ar seirbhísí uile an Chomhairle, sé sin cúrsaí leabharlannaíochta, cúrsaí fiontraíochta áitiúil, cúrsaí spóirt, cúrsaí tithíochta, an iliomad rud atá faoi scáth an Chomhairle agus dá ndéarfadh muid linn féin bhfuil aon rudaí beaga go d'fhéadfadh muid déanamh ansin chun deiseanna labhartha Gaeilge a chur ar fáil don pobal, cad iad na rudaí go d'fhéadfadh muid déanamh? Breathnú thart inniu tá an iliomad smaoineamh atá an-láidir. Smaoineamh atá agam ná trí seirbhísí turasóireachta a chur ar fáil do na cúig milliún daoine lasmuigh d'Éirinn a bhfuil ag foghlaim Gaeilge. agus ag labhairt i measc na leabhar is ainm don smaoineamh atá agam. Tá sé ag baint le córas aitheantais a fhorbairt you know ionas go mbeidh daoine sa phobal in ann leabharlannaí, cosúil liom féin, atá Gaeilge acu, a aithint. Tá daoine ann le Gaeilge sa phobal a theastaíonn uathu Gaeilge a labhairt agus tá leabharlannaí le Gaeilge a theastaíonn uathu Gaeilge a labhairt. Caithfidh muid an dhá thaobh a chur i dteagmháil le chéile. Sin an rud go dteastaíonn uainn, déanamh leis an Chomhairle Craiceáilte. Teastaíonn uainn a thaispeáint don domhan mór gurb ionann sársheirbhísí Gaeilge agus sársheirbhísí poiblí agus gur féidir rudaí a dhéanamh trí Ghaeilge atá ar chaighdeán dochreidte ard agus bainfidh daoine luach astu, saibhreoidh sé saolta ár saoránaigh ach saibhreoidh sé an teanga agus an chathair freisin. An smaoineamh taobh thiar den Chomhairle Craiceáilte go léir ná go bhfuil daoine ag iarraidh an Ghaeilge a labhairt, tá suim acu ann, ach caithfidh muid deis a thabhairt dóibh, right? Agus an tslí is fearr chun é sin a dhéanamh ná é a dhéanamh agus tusa ag déanamh rud éigin eile. So, táim ag úsáid Gaeilge fiú le cairde nach raibh mé roimhe seo. Gach uile uair a buailim le cairde amháin bím ag labhairt leis. leis as Gaeilge agus sin an chumhacht measaim atá leis an Hurricane Open. Sin an rud, nuair atá tú óg agus feiceann tú na daoine fásta go nádúrtha ag labhairt le trí Ghaeilge, you know, feiceann tú, oh, caithfidh, tá sé seo cuid, cuid den saol chomh maith, is féidir leis bheith mar chuid den saol, yeah, sin fíor.